kɔdimi b'i la kimiridimi b'i la sendimi b'i la i bɛ kɔgɔ bɔgɔ ɲami k'a mun i farikolo la kɔgɔ ni bɔgɔ i b'a ɲami hali ni cɛncɛn don a ɲami dɔɔnin kɔgɔ ye bɔla dugukolo jukɔrɔ n'i ye kɔgɔ mugu ɲami ni bɔgɔ ye dɔɔnin wali kelen cɛncɛn ye dɔɔnin k'a mun i farikolo la n terikɛ a bɛ bana sama ka bɔ farikolo la bana sugu o sugu kimiridimi o sendimi o c'est-à-dire que mugu kɔrɔ a bɛ bana nin sama ka bɔ i farikolo la kɔgɔ ani eh, cɛncɛn wali kɔgɔ ni bɔgɔ mɔgɔ min ye kunkolo dimi bɛ k'u la n t'u mama i kun gana pewu i bɛ cɛncɛn dɔɔni ɲaami bɔgɔ la eh, eh, kɔgɔ la wali kelen i bɛ kɔgɔ buguru yɛrɛ ɲaami kɔgɔ la k'a mu kunkolo gananen k'a mu kunkolo ka ji k'a la k'a mu i kunkolo la k'i sigi militi tan n'i y'i kun ko dɔrɔn kunkolodimi sumala ɲindimi bɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ la ɲindimi e ye ji gwan i ye kɔgɔ k'a la ni ji nin wa ji nin a wɔlɔkɔyalen c'est-à-dire k'a man kalan i bɛ taa kutu bɛ ta kutu i da kutu n'a ye a kɔgɔ ji k'a bɔ i da kutu k'a bɔ ɲindimi mana suma o la fo ka taa e sa ɲindimi t'i minɛ ka saliya bɔ mɔgɔ la hali mɔgɔ min bɛ sunɔgɔ u yɛrɛ ma biro kɔnɔ e k'a fɔ a ɲɛna k'a ye kɔgɔ mugu ta k'a kɛ fɛn dɔ kɔnɔ min ka ca k'a mun i fari la i bɛ sigi i bɛ sunɔgɔ i yɛrɛ ma i bɛ sunɔgɔ i yɛrɛ ma n'i ma se k'a mun yɔrɔ bɛɛ la i kunkolo kɔgɔ mugu ta k'a mun kunkolo la k'i kunkolo bɛɛ mun ni a ye militi tan i sigi i ji kɛ k'i kun ko i bɛ se ka kalo naani kalo duuru kɛ i tɛ sigilen tɛ sunɔgɔ i yɛrɛ ma mais n'i y'a mun farikolo yɔrɔ bɛɛ la o de ka fisa ka se ka sunɔgɔ ta bɔ i la ten ka saliya jugu bɔ i la pewu a i ni ce kɔnɔ kɔgɔ de b'a kɛ n ye safinɛw san n ka situlu min fɔ nin parti fila don musow ta bɛ yen cɛw ta bɛ yen n ka nafolo bagi min fɔ nin musow ta bɛ yen cɛw ta bɛ yen bagi min ye ni muso b'a don a bolo la numan bolo la ka cɛ karese fo ka s'a cɛ a sogonin ma o bagiw bɛɛ musow ta don n terikɛ muso i bɛ hakɛ to i bɛ hakɛ to i bɛ hakɛ to cɛ muso kiyalen muso min mɔnna ba kɔrɔ ba k'a fɔla muso min ɲɛna ba k'a fɔla muso min ɲɛna ni cɛ bɛ s'a ma i b'a ye ale bi cɛ cɛya minɛ n'a numanbolo ye anw b'a fɔ k'i b'an bonyana le anw cɛw b'a fɔ ko k'i b'an i b'a bonya n'a ye su dafɔ bonya lo dɛrɛ mɛ mɔgɔkɔrɔba ba k'a fɔla muso min ye olu de b'a kɛ ta k'a b'o la dɛ n'i bi malo bɔla malo bɔ kuru la n'a ka kalan i bɛ fanikolon mini kala la muso a kana maloya musoya la muso mana malo furu la dɔrɔn se k'i hakili ko wɛrɛ de la k'i ya musokɔrɔbaya dilan k'o ɲɛsigi o tɛ kɛ ni nɛni o tɛ kɛ ni funu cɛ kɔrɔ ye k'i la musokɔrɔbaya ja so kɔnɔna kɔrɔba so kɔnɔna kɔrɔba muɲu ni sabali de taa se muso ma n'i ma muɲu ka sabali i tɛ taa kɛ dɔ ta du kɔnɔ baloko kura kuranin ye musow kan ka muɲu muɲu tɛ kɛ ni fɛn wɛrɛ si ye muso furatigiw kun bɛ yen o fura yɛrɛ b'a bolo mɛ a cɛ a b'a cɛ bonya k'a b'o la dɛ ka muso dumuni sigi k'o sigi tobi k'o sigi dunanw kɔrɔ o dumuni tɔgɔla ka dun k'o ban pewu naja b'o kɛ mɛ k'a fɔ ko dumuni banna musow lakika kun t'o kɛ dɛ ni muso y'o plan k'i la a kamalen kɔrɔ cɛ tan bɛ sigi dumuni kunna a b'a dun ka fa pewu a falen de bɛ wuli mɛ n'i bɔra bɔ a yɔrɔ n'a k'i a kan fɔ k'i sigi malo nin tɔ bɛ to a fɛ n'i bɔra yɔrɔ la dɔrɔn n'i taara i sigi kɔngɔ b'i minɛ mɛ i b'a fɔ k'i kɔni fara pewu kirisi t'o ye dɔnki muso e kana kɛ kɔnɔnankolon ye i yɛrɛ denkɛ la nin tulubara ninnu dɔw ɲini ka bila dɔw ɲaami tulu wɛrɛ la o bila i denw ɲɛ tu bisimilayi t'i kɔnɔ ne mɛ tulubara nin dɔ bɛ sɔrɔ i bolo o dɔ garide i den mana kɛ kɔɲɔ y'i bɛ dɔ d'a ma wusulan duman dɔw ɲini n'i den bɛ kɔɲɔji bɛ dɔ d'a ma tu bisimilayi t'a kɔnɔ paseke bɛɛ taara wari ɲini fɛ ka ɲinɛ kɔrɔlen kɔ nin tulu ninnu dɔw bɛ se ka san tan k'i bolo mais safinɛ wo tulu wo parifɛn wo n'i b'a sanna ne bolo k'i la denbaya ta i kana feere dɛ n bɛ bɛɛ lada a la a langari tɛ n bolo fiyewu walahi bana b'i minɛ i b'i bolofɛn bɛɛ don a la i yɛrɛ bolo bɛ k'i kala ye n'i y'a mɛn ko kakalaya ka mɔgɔ a tɔgɔ di kakalaya ka mɔgɔ sa e ka ne fɛn fila de jɛ donc a ye bagi ninnu san don a ye safinɛ ɲini a y'a ko a ye tulu nin ɲini i y'a ko i y'a mun cɛw ta bɛ mun a bɛ se ka dumu a bɛ mun cɛw ta n'a ye i b'a dɔ mun i cɛya la ka bɔ n'a ye n dɛsɛ i bɛ sɛgɛrɛ dɛ n'a tigi t'a la a bɛ na a seko tɛ cɛya kɛ ten ko n cɛ ka ɲi wari ye n bolo muso banna waritigi joli joli de la faantan joli joli de ka waritigi muso minɛ a la i b'a ɲini a bolo i t'a sɔrɔ mɔgɔ kiyalen mɔgɔ min kiyala dɛrɛkɛ n'o bilal'i ɲɛ i t'o sɔrɔ dɛ mɔgɔw ye bonya k'a kɛ nin fani min ye n kanna dɔ k'o de kɔnbile di yan mɔgɔw ye bonya k'a kɛ don o don dɔ bɛna fɛn dɔ di fani b'o la fani b'o la hali maliyɛnmuso dɔ bɔla bamakɔ ka na a ka bazɛn min di a ma kɔnbile kɔnbile kɔnbile a bɛ kɔnbile duuru bɔ a bɛɛ a si k'a ma kala n b'a fɔ k'a barika da hali minnu ye video k'a kɛ o de la tiɲɛ bɛ min se mɔgɔ ma nkalon t'o s'i ma kamalen kura min bɛ n'a bɛna video k'a kɛ a bɛ kucala ne de k'a bila n k'a taa n ma fɛ bamakɔ ka taa n ko waa mugan ye d'a ma ala hɔrɔnya kama an tɛ ɲɔgɔn dɔn mais ala hɔrɔnya kama a bɛ ne la video bila ka ne commentaire k'a kan mɔgɔ min bɛ nin kelen an si ma si ci promesse t'an ni ɲɔgɔn cɛ mais ne bi ne k'i ye o la dɔrɔn ne b'a essayer n bɛ fɛn dɔ d'i ma n tilala k'a fɔ n ma ye an ni seli sera an ye wari d'a ma o kɛra waa mugan ye o kɛra waa bi saba an y'o d'a ma sadiki tiɲɛ kɛ tiɲɛ fɛ i kana kɛ nkalon tigɛla ye nkalon mana fɛn o fɛn s'i ma walayi tiɲɛ mana na don o don a fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ kana dumali dun kana nkalon tigɛ k'i bi sɔrɔ kɛ la ala mana dunni sɔrɔ o sɔrɔ tiɲɛ i tun nkalon t'o s'i ma fiyewu mɔgɔ mana kulujɛ kɛ kulugɛ kɛ banfula ye fugula ye sapo ye k'a d'i kun na ni tile bɔla a bi yeele ne ne tɛ nkalontigɛla ye basamu ya san tan basamu ya ne de tun ye nkalontigɛ sara n bolila parce que n tun bɛ dɔw namara namara ka boli mɛ n'i ye ne sigilen ye tiɲɛ ma bange donc aw yɛrɛ minnu ye ka video monte a kana nkalon tigɛ dɛ an ye to tiɲɛ kan i b'i dɛmɛ o tiɲɛ o kan furaw bɛ d'i ma wusunanw bɛ d'i ma en tant que publicité k'a kɛ i bɛ tɛmɛ ɲɔgɔnnaw la ni fura m'i tɛmɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ b'i sɔn wari la i bɛ tɛmɛ ɲɔgɔnnaw la e b'i ya connexion don ka mɔgɔ dɔ la video monte c'est vrai mɔgɔw bɛ ne k'a filɛ kosɛbɛ i la video i bɛna vue caman sɔrɔ mais ka commentaire dɔrɔn dɔnkili la gansan f'i yɛrɛ fana ye dɛmɛ na duman ju ji ye i bɛ ne ka video monte la n bɛ mɔgɔ si bila a la mɛ n'i k'a kɛ ka ɲɛ ne yɛrɛ b'i sɔn ji jukɔrɔ i b'i monte de ka kucalaka kamalen fo amɛd a fana bɛ baara la ale de bɛ video monte la sisan komi fɛngɛ b'a kɛ cogo min na umar b'a kɛ cogo min na an bɛna hakili to a la jama mana jɛ sɛgɛji la a bɛ min